pa 6 disemba chaka chatha mkulu wa anti-corruption bureau mayi martha chizuma anamangidwa ndi apolisi pa nkhani yosadziwika amalawi ambiri anali okhumudwa ndipo ankafuna kudziwa mayina a akuluakulu a boma amene analamula kuti mzimayi ameneyu amangidwe ichitu ndi chifukwa chake president lazarus chakwera anakhazikitsa commission of inquiry kuti ifufuze who ordered the arrest of martha chizuma after two weeks commission of inquiry yatulutsa report ndipo m'malo moti afufuze zimene anatumidwa iwowa anali busy kufufuza za january 2022 leaked audio ndiye amalawi ambiri ataona ripoti imeneyi akumafunsana kunena kuti Kodi zimenezi ndi zimene Amalawi amafuna kuchokera ku Commission of Inquiry? Chifukwa tonse tikudziwa kuti itaphulika leaked audio ya Martha, Chakwera ngati president wa dziko anabwera poyera kutiuza kuti nkhani imeneyi yatha, wakhululuka komanso pasadzapezeke munthu wina aliyense akuikoka. in short tikhoza kupanga conclude kunena kuti this was a complete presidential pardon kusonyeza kuti martha chizuma analibe mlandu uliwonse patatha miyezi yoposa 11 atakhululuka steven kayuni anakasuma ku khoti zimene zinachititsa apolisi kukamanga mzimayi ameneyu pa nkhani yomweyo amalawi ambiri including the president anakhumudwa atamva za kumangidwa kwa acb director general ndipo ndi chifukwa chake anakhazikitsa commission of inquiry kuti ifufuze ndiye m'malo moti atulutse zofunikira mu lipoti yawo a komishoni ayamba kutiuza za leaked audio akuti martha chizuma anaphwanya malamulo komanso steven kayuni sanalakwitse potuma apolisi kukamanga acb director general akuluakulu mbuyomu ndinafotokozapo kunena kuti cholinga cha inquiry imeneyi akufuna kumuchotsa ntchito martha chizuma ngati mkulu wa acb lerolo mukhoza kuona nokha zimene zikufuna kuchitika komanso komishoni imeneyi yatiuza momveka bwino mchingerezi kunena kuti critical members of the cabinet was aware of the arrest dziwani kuti cabinet imene ikutchulidwa apa imatsogoledwa ndi president zimenenso zikuperekera umboni wonena kuti chakwera ankadziwapo kanthu nanga kodi ndi chifukwa chani iyeyu anakhazikisa commission of inquiry at the first place chikhalirecho ankadziwa bwino lomwe za anthu amene anachita izi komishoni imeneyi yapezanso kuti stephen kayuni anaba ndalama zokwana 5.5 miliyoni kwacha ya boma mwezi wa juni 2021 mwachidule ndikuwuzeni kuti ndalama zimenezi zinabedwa kuma allowance akuti iyeyo anali ndi trip yopita ku austria mzinda uja wa vienna ndiye trip ija idalephereka iye anangotenga ndalama zija ndikuzidya ndiye ndalama zonsezo zinalipo 5.5 million kwacha bungwe la anti-corruption bureau litadziwa za nkhaniyi linayamba kumufufuza ndipo adangotsala pang'onong'ono kuti amunjate stephen kayuni atazindikira kuti akufufuzidwa adachita machawi ndi kukabweza ndalama yokwana 3.5 miliyoni pa tsiku la 1 december 5 days later mbava yomweyi ndi imenenso inatumiza apolisi kuti akamange acb director general akuluakulu dziwani kuti martha chizuma anamangidwa chifukwa chonena kuti ankafuna kumanga akuluakulu a boma including richard chimwendo banda eisenhower mkaka prince kapondamgaga komanso stephen kayuni ambiritu tikamanena chonchi amayesa nthabwala but you can see the evidence imene ikuchokera mu ripoti ya commission of inquiry of course chakwera ndi nduna zake ndi amene analamula polisi kuti akamange chizuma that commission inangokhazikitsidwa ngati nyambo yofuna kupeza chifukwa chomuchosera ntchito mayi ameneyu tikaonesesa bwinobwino amalawi tinkayembekezera kuti komishoni imeneyi itiuze za anthu kapena tinene kuti ititchulire anthu amene analamula kuti martha chizuma amangidwe chifukwatu anthu amenewa alipo koma commission of inquiry imeneyi yawabisa m'malo mwake iwowa akupanga zinthu za vice versa ndipo akumatiuza zokhudza january leaked audio komanso akumadzudzula bungwe la acb chifukwa cholumikizana ndi national crimes agency ya ku britain pa nkhani ya zuneth sattar tonse tikudziwa kuti sattar anawabera malawi ndalama zoposa 200 billion kwacha ndiye a national crimes agency amene ali apolisi a ku britain ankalumikizana ndi bungwe limeneli la acb pa nkhani imeneyi komano mu ripoti imeneyi ya commission of inquiry imene anakhazikitsa chakwera akumudzudzula mkulu wa acb ameneyu komanso bungwe lake limeneli ponena kuti ndi chifukwa chani mukumalumikizana ndi national crimes agency popanda kuwadziwitsa aboma la malawi mukamvetsera bwinobwino zimene komishoni imeneyi ikutiuza is it making any sense kuti mpaka tikhoza kumanena kuti chakwera government ikufunadi kuthana ndi katangale mdziko muno in conclusion this commission inakhazikitsidwa kuti ipeze chifukwa chokwanira choti amuchosere ntchito acb director general komanso imeneyi inali plani ya chakwera yofuna kuteteza mbava zonse za tonse alliance zimene zinadya nawo ndalama za sattar mbuyomu matumba 8000 achimanga anasowa kubungwe la admarc ndipo chakwera anatiuza kuti sakudziwapo kanthu patsogolo pake zinaululika kuti mr smollet kachere amenenso ali chakwera best friend ndi amene anaba chimanga chimene chija nkukachigulisa mdziko la tanzania 750 miliyoni ya fetereza inabedwa ndipo chakwera anatiuza kuti sakudziwapo kanthu later on zinadzaululika kunena kuti m'bale wake weniweni mr moses kombe ndi amene anatenga ndalama zimenezi nkukazipereka kwa madobadoba ogulisa nyama mdziko la britain panonso tikunena za dr stephen kayuni amene anasolola 5.5 miliyoni mwezi wa juni 2021 ndalama izitu zinabedwa pa kanthawi almost one and a half years ago ndiye ataona kuti zavuta acb yayamba kumufufuza anachita changu kukabwezako 3.5 miliyoni pa 1 december Later on, mbava imeneyi Stephen Kayuni inatuma apolisi kuti akamange mkulu wa ACB pa nkhani imene inatha kalekale yokhudza leaked audio. Ndiye amalawi ambiri akamanena kunena kuti Chakwera ankadziwapo kanthu pakumangidwa kwa mzimayi, it's not a joke. apolisi sangamange munthu wamkulu ngati ameneyu popanda president kudziwa minister of justice secretary to the president and cabinet minister of home affairs komanso mkulu wa polisi akuluakulu this can never happen ndipo tinene motsindika pano kunena kuti dr lazarus chakwera ngati president wa dziko anadziwa chilichonse kunena kuti martha chizuma akukamangidwa 3 am ya m'bandakucha lero m'malo mwakuti komishoni itipatse lipoti yabwinobwino akukhotesa nkhani nkumatiuza za leaked audio which was dead and buried 11 months ago in short this useless commission of inquiry inadyetsedwa chibanzi ndi cholinga choti akateteze mbava zonse zimene zinadya nawo ndalama za Sattar umboni wonse mukhoza kupeza mu lipoti yawo imene ayitulutsa pamene ali bize kudzudzula martha chizuma pa nkhani ya leaked audio kodi zolinga zawo zinali zoti afufuze leaked audio inetu ndimaganiza kuti komishoni imeneyi inalembedwa ntchito kuti ikayankhe funso limene mmalawi aliyense ankadzifunsa mu mtima mwake lonena kuti who ordered the arrest of martha chizuma